ọ bụrụ na agbanye ụzọ owere mgba ọ naghị echi ochie dibịa chụọ àjà ọ dịka o were ya nye ndị mmụọ n'aka ọ bụkwa otu mgbọrọgwụ ka dibịa ji aka ibe ya mana dibịa kọcha ka o ji ọ bụrụkwa ofeke dibịa ntị adịkwa nneka ka ọ na-abụ ya na di ya nwee okwu o soro ọnụ kpara n'aka ọ naghị akọbi nke akọbi okechukwu di ya bụ nwoke ọ naghị amasị ibisa nwaanyị aka mana ọnụ nwunye ya mere ya ọ na-ebi ya aka mmiri ọkụ ọ na-abụ ọ hịọ biri etu a okechukwu eburu ọgba tum tum ya chọọ ebe ọ na-aga ọ na-aga ọ na-ajụ onwe ya kedu ebe m ga-aga ugbu a ezigbo anwụ a na-acha ya n'isi etu a ka o si agbara ọgba tum tum n'ụzọ na-amaghị ebe ọ na-aga o nwee ka onye ma ya si feere ya aka ọ gazie ebe ahụ nọrọzie ala chọọ otu mmanya na-aṅụ etu a kwa ka ị hụkwara nwoke si wee zaa alaba alaba oge ụfọdụ ọ bụrụ na ya na nwunye ya nọ n'ime ụlọ obere okwu malite okechukwu achọ ka ọ pụọ gbara ọnwụnwa ọsọ nwunye ya ga-agbachi ụzọ were kii sị ya na o nweghị ebe o ji azụ eje na ọ bụrụ na ọ bụ nwoke ya bịa ka ha chịpụ ya ihu ebe ire nwunye ya na-aghọ nkọ ka agụba oge ụfọdụ ọ gaa were kii ọgba tum tum ya ọ bụkwa na o mere ya ka okwu dị kama ọ bata ọ gaghị ekwe okechukwu ṅụrụ mmiri tọgbọ iko ma ọ bụ nụrụ nke bụ ihe etu a ka ị hụrụ ọ ga na-esi agụchi chọchọchọchọ ka icheoku mgbe ahụ nwoke eme ihe ọ na-akwadoghị ime okechukwu emegidela ihe o wee maa ya ahụ o nweghịzi ihe ọ na-akpọ iti ihe ya na nwunye ya megharịa ọnụ ozugbo ọ malite tiwe nwunye ya ihe maka ọnụ ọjọọ nwunye ya karịrị nneka na-agagharị n'ụlọ ekpere ka ọ mara ebe a ga-adụ ya ọdụ nneka gaa kọọrọ onye ụkọchukwu ha onye ụkọchukwu asị ya kpọta di ya mana di ya ekweghị aga Nneka na-achọzi ihe ọzọ ọ ga-eme ka di ya kwụsị iti ya ihe o wee gakwuo otu agadi nwaanyị wee kọọrọ ya sị ya nne lekwa ihe m na-agabiga mgbe agadi nwaanyị a bịara na-ajụ ya ajụjụ ọnụ o wee chọpụta na Nneka bụ ọnụ bụ nsogbu o nwere ọ lakpuo n'ime ụlọ kechie otu ihe nye ya sị ya na ọ bụrụ na okwu daa n'etiti ya na di ya ya were ihe a kpụrụ n'ọnụ ya ekwukwana okwu ya atụpụkwana ọnụ na ọ tụpụ ọnụ na ihe ahụ ga-arụ Nneka anana ihe ahụ kelee ya lawa ọ na-abụ ya na di ya nwee ka okwu si dapụta n'etiti ha ọ gbara ọsọ gaa n'ebe ihe ahụ dị were ya kpụrụ n'ọnụ o meele ya ọtụtụ izu mee ya ọtụtụ ọnwa di ya anaghị etizikwa ya ihe nneka ebilie gaa ka o kelee agadi nwaanyị ahụ n'ihe ọma o meere ya na di ya anaghị egbuzikwa ya ilu na ọgwụ o nyere ya rere ere agadi nwaanyị anana ihe a sị ya leda anya o wee tọghewe ihe a tọghewe ihe a tọghewe ihe o wee bụrụ na owu ka o kekọtara ọnụ sị ya na ọ bụghị ọgwụ ka ọ gwọrọ na ọ chọpụtara na ọ ire bụ nsogbu o nwere di ya ji egbu ya ilu na ihe o ji enye ya kpụrụ ya n'ọnụ bụ ka ọ ghara ịdị na-atụpụ ọnụ na ọ bụghị ọgwụ o sikwa n'etu ahụ mee ka udo wee chịa n'ezinụlọ ha na ọnụ ahụ ọ kpụ ya bụ ka ọ ghara ikwu okwu ihe o ji sị ya kpụrụ ya n'ọnụ bụ ka ọ ghara ịtụpụ ọnụ ma ọ bụ kwuo okwu ma nsogbu daa n'etiti ya na di ya maka na ọnụ ọjọọ ka eji eti ya ihe nwaanyị ewere kelee ya wee laa wee gbanwee ọnọdụ ya nke iti ihe alaa ma ọ na-abụ obere okwu daa n'etiti ya na di ya o cheta ihe agadi nwaanyị gwara ya tinye ya n'ọrụ ozugbo ọ haa ọnụ ya kpụm di ya ahụzie ya n'anya di na nwunye abụrụzie so ụtọ a na-eri a na-aracha ihu aka na azụ aka a na-etike nkwukwu ọchị gee m ntị ire ọma ka ejula ji arị n'ogwu nwaanyị olu ọma di ya anaghị ajụkwara ya nri mana mgbe nwaanyị malitere tewe ofe mmiri mmiri di ya amụta ịpị ụtara aka maka na ọ bụ e fewe ebeghị ebe butere a gbawa atụghị atụ ọ bụkwa anụ gbara ajọ ọsọ ka a na-agbagara ajọ egbe ntị adịkwa ya gazie